o ọ nkele emezikwanị echekwa m ma okwu esetụrụ si gị ma onye ọbụla gbaghara si gị ibi ya ka ezikwa nke mma agha jehova na nwaanyị imo pụtaziri ịmazi aka aka ọfọ na aka jizọs na aka baịbụl ọ ife unu chọziri ime ngwanụ bilitenini ịma ọ ga-abụ this blue app jụkwanụ oyi ndị ela ndị ebidokwa nke ha blue app ala ikpokwa ọkụ ngwa play kwanụ nke unu but make una dey play making the show play bekwanụ nke unu ka anyị mara but for me let there be peace for me let there be peace metụkwara m aka la share button ka i gesikwa okwu a dịka nke ala aga aka m ga-ewetakwara gị another update maka ya ndewo hello oh my goodness nwanyị imo i challenge you ka ị kụọ m ọfọ n'ishi nwaanyị Imo see people have asked me to leave you and I'm ready to leave you but you said ị ga-akụ m ọfọ n'isi na m ga-anwụ I challenge you kụọ m ọfọ n'isi let me see if that your ọfọ is bigger than God Almighty nwaanyị imo i bet you kụọ m ọfọ n'isi people have begged me to delete the videos and i deleted the videos they are now even telling me that ị sị ị ga-akụ m ọfọ n'isi nwaanyị imo i challenge you and i dare that your deity kụọ m ọfọ n'isi ọkọkọ m mara na chi gị bụ the highest chi mara na jizọs god almighty m na-efe na ọ wụ mmụọ a na-akwụ aka i dare you nwanyị imo state i dare you ihe m gwara gị mere m n'ụlọ di bụ ihe mere m mana ị pụtara bọọ m elu na ala ndị otu gị na-akụrụ gị aka mana m jee ikwu okwu onye ọbụla na-asị m mechie ọnụ since yesterday otu a ka a na-akpọ m na m hafụ okwu gbasara gị na m gaa delete the video m ajụ mee another one ha sị na m ga-edelitiriri ya m edelite ya i cheka my page i have deleted those videos but after m delitiri ya a bịa na-agwa m na ị sịrị and that you are even still saying it ị ga-akụ m ọfọ n'isi nwaanyị imo kụọ m ọfọ n'isi o nweghị ihe ga-eme I dare you ana m efe chineke dị ndụ ana m efe chi mbaka ọgụ that mbaka ọgụ chi ya is my god ọ chi ya ka m na-efe a mụbeghị gị oke osimiri a na-ebu obe n'ụlọ jehova ụgwọ ndị mmiri sị m ji ha akwụgo m ha and kwụchaa ha eme m ha my enemy i am still in good time with them i told them i cannot worship water i must worship a living god nwanyị imo kụọ m ọfọ n'isi eh kụọ m ọfọ n'isi ị nụ na m anwụọla ya wụrụ eziokwu onye ọbụla nọ n'ụwa mara na chineke kere eluigwe na ụwa na ọ fake i dare you gaa anywhere dị gị mma gaa sara ọgwụ kụọ m ọfọ n'isi nwaanyị imo ị makwa mmiri ole m egwuola ana m achọ okwu o ruo echi ka m chọọ before m ekwu okwu ọ gị bu ụzọ chọrọ okwu a gaala 3 years ago m anọrọ one day mmadụ esendara m video ebe ị nọ na-ekwu na ọ wụ nke a nke a nke a chụrụ m na di iwe ewe m m asị nwaanyị ọ makwa ihe m agabigala ọ makwa ihe m agabigala m apụta na-aba mba na-agwa gị asị nwanne m nwaanyị na-ekwu rubbish n'ọnụ m ana-akọwara gị ihe m na-agabigala ọ rara m ahụ ịchọrọ gị bịa imo state anyị achịpụta ya because otu m si eme nwaanyị imo ọ dị gị ka anyị kwụrụ face to face m na gị lụwa ọgụ na ị ga-akụ m ihe ma ebibie gị ka abụmọnụ ee eh? ị pụta na Facebook na-aba ha na-akụrụ gị aka na-akụrụ gị aka gị na-ekeli a woman na-agwa gị na onye ị na-akparị na woman of God gị sị ya biko na ọ kpọtụkwala ụzọ ahụ na ị ga-emekwa nke a mee ya nke a aha m wụ mma agha jehova ee eh? despite na m si na mmiri bịa ụwa mana ana m efe chineke dị ndụ ana m efe mmiri ana m efe arụsị mana ị hụrụ ndị mmiri niile ji eziokwu aga mụ na ha dị na mma ndị dibịa ji eziokwu aga mụ na ha dị na mma ụmụ chineke pastors ji eziokwu aga mụ na ha dị na mma mụ na onye ji asị ka gị aga a na-aga ofu ụzọ mgbe m ziri imo steeti ozi akpọ m gị aha o nweghị ihe na-ekwu fọ people na-asị m ekwula okwu m ekwe even skibo comedy kpọcha m sị m ekwula okwu naanị okwu skibo comedy bụ ihe mere m ike ụwa ji kwụrụ ọtọ gwụ m I did not say anything gị na-abụ abụ egidi nwanyị imo go and summon your ọfọ pụta na Facebook kụọ ọfọ gị n'ala ka m mara ma ọfọ ahụ ọ bụ ya ji ndụ m ka m mara ma ọfọ ahụ ka ọ bụ Chineke kere eluigwe na ụwa

echi na-abịa Abba dunye m n'imo steeti ma abịa n'imo steeti gwa ha na chineke sị the only person ga-achị imo steeti mgbe ahụ mezie ụzọ even wa ụzọ ebe ụzọ na-adị na ọ Rochas Okorocha nwaanyị imo ndị imo steeti tụrụ m pure water ha mara m okwute ha dọkasịrị akwa m sị na ọ ga-agba m ala emecha election chineke emee ebere ihe o du m kwuo bụrụ eziokwu rochas wine nwanyị imo anọtụbe m n'obodo m chineke du m ozi for the benefit of imo ma agba nkịtị even that goddess akpọrọ imo that woman na-ana asọpụta ihe ọjọọ gakwuru ya gaa sị ya o gbuo mụ o go to water go to any shrine if chukwu okike obiama if god almighty is still alive nwanyị imo nye m date m ga-anwụ ka m gwa gị ihe ga-eme that day nwaanyị Imo nye m deti m ga-anwụ send ya to me deti m ga-anwụ ka m gwa gị ihe ga-eme that day ị pụta Facebook na bla bla na-eji gị despite otu iwe ji dị m nwaanyị Imo aga m etret gị mana ihe m na-agwa gị bụ oji ọfọ ga-ala kama mkpakala ga-ama ozu ọ bụrụ udela mark today's date ị ga-achụkata m spiritual ị ga-enweta m gị senda ndị ga-agba m egbe ị ga-achụkata m ị ga-enweta m the next thing ị ga-eme gị senda ndị ga-agba m egbe nwaanyị Imo ma echi ma nwanne echi aga m fight gị i mere vidio i mere m ahụ ya o wutere m m apụta na Facebook otu m ji kwuo okwu everybody ma na m kwuru okwu ka onye na-achọ problem with any of his or her brother I did not insult Imo people ọmalịcha Ugomma but i si na m mere Imo steeti insult ya gaziere gị but i lewe m anya ozi chineke ziri m ka m gwa ha ka ha mezie obodo ha ya i lewe m anya ka m bịa rịọ unu biko ekele dịrị Chineke ihe niile unu mere otu na-ewela fight am aka m kwụkwa ebe m kwụ because I am sure na ọ Chineke diere m kwuo ya I am still saying it even to tomorrow Imo steeti is a blessed land ụmụ nwanyị ha dị oke ọnụ Chineke sị na ka ha kwụsị ịspọnsọ ndị ashawo n'obodo ahụ n'obodo ahụ wụ a sacred land na a chọwa ebe a na-agba ashawo ndị ebe a na-agba ashawo gbata ego na a gawa n'Imo steeti e nwe onye m kpọrọ aha ma nwoke ma nwanyị ọ bụ naanị ndị Imo steeti na ebe ahụ many people in different places are there I am not a troublemaker o nwe onye ọ na-adọrọ m na ya ana m agara onwe m mere m gịnị but anụrụ m ebe that woman sị she will use ọfọ on me I will die i dare you madam i dare you nwanyị imo kpọlie chi gị ka m kpọlie chi m kpọlie arụsị gị na ọfọ gị ka m nwa kpọọ chi m kpọlie arụsị gị sị na ị ga-etiri m ọfọ n'ala ị ga-eti m ọfọ n'isi ee eh? isi ị ga-eti m ọfọ n'isi ị ga-eti m ọfọ n'isi na m ga-anwụ na m jikere na m ga-anwụ ọ bụrụ na o nwere ndị i gburu you cannot kill me lions are not made for sacrifice lions are not made for sacrifice ị nụ ihe m gwara gị lions are not made for sacrifice ejirọ nwa agụ atụ aja eji nwa agụ atụ aja ị pụta facebook na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụpụtụ a na-akụrụ gị aka ị na-asụ pụtụpụtụpụtụ a na-akụrụ gị aka check out the video anybody save that video

ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgba war na m aga agbalị ya check my page I've deleted everything maka na people na-epersuade m I should delete it na o nwe ihe eji okwu na ụka eme na o kwesịghị ọ bụrụ mụ na nwanne m ga na-enwe problem na ọ dịghị mma m ajụ ha m insist I have deleted everything. gị pụta sị ị ga-eti m ọfọ n'isi tie m ọfọ n'isi anything ọbụla mere m gị amara na chi gị shiri ike karịa chi m hmm? gị amara na chi gị shiri ike karịa chi m many people chineke edila ha ozi ha kwuo the same thing mana e ruo na nke m chineke duye m m ekwuo gị ele size m gị think na ị ga-akparali m tụnye n'ọnụ ị ga-emewu ya ị ga-emewu ya i dare you gaa travel ebe dị iche iche ọ bụrụ na ọ bụ ala ka ị na-azọ ụkwụ ị ga-aga ebunye gị ihe na-aga arụ ọrụ you be disappointed onye ji ọgwụ anya isi onye ga-eji ọgwụ nyasara isi ọ wụ onye na-ama chineke ọ wụ onye na-asupport ihe ọjọọ joy constant god bless you too i have deleted it because m na-anụ olu ndị mmadụ i respect people ndị pastor akpọla m ndị dibịa kpọ ndị eze nwanyị kpọ ndị likiri m kpọ ndị m na-eme expect nọcha ma us ebe dị iche iche kpọọ m ndị sendị text tenda sị m na m gbaghara chefuo ihe a na i metofele ihe a m ekwe m agbaghara m echefuo to my greatest surprise gị pụta na video na-alamenti alamenti ị ga-egbu m ị ga-atụ m ọfọ n'isi gaa tụọ m ọfọ gaa tụọ m ọfọ n'isi gaa tụọ m ọfọ i will never fight you ihe m bu obi wụ isue gị court na uk so that m secha gị afọ ala ala gị mara na ụwa na nwaanyị ka ibe ya but people sị m emele na m gbaghara gị people sị m emekwele na m gbaghara gị even ndị lawyer sef na-esendịrị m text na ha nọ uk that they will do everything ịhụ na e kpere ikpe a na ọ dịla gị too much m sị ha na a hapụzie ọ ya ụchatịrị m na ebe a na-eme sense sị a hapụ na ị bụ my sister na m agbagharala gị ana m na-arịọ gị biko i dare you go and hit your ọfọ gaa kụọrọ m ọfọ gị n'ala ka m mara ma ọ wụ mmụọ nyere gị ọfọ ahụ nke mmadụ

but ọ pụtara ya eso chineke ya sị na ya achọ ịbụ nwa arụsị na ya achọ ịbụ nwa arụsị na ọ chineke ka ya chọrọ ife and he is doing well i will do well more than him when the time comes millions of you nwanyị imo cannot stop me ị gara m travel m agara gị monastery ị gara m travel nwaanyị imo m agara gị monastery ruoro gị na waterfall ma marakwala dibịa nyere gị ike ahụ i ji aba ji ole ọ tara ma mara ma that your spiritual mother na-enye gị mantle ma ọ bụ ekwensu ka gị ma mara ma ọ bụ na mantle ahụ o nyere gị to do good thing gị turnuzie into witchcraft ma ọ bụ ihe ọ gwara gị na-eme ma ọ bụ ihe ọ gwara gị na-eme ị na-ewetere mma agha Jehova ọnụ you don't know when I started and you will not know when I will end grade m na gị abụrọ ofu ihe thank God na moro oti have said it grade m a bụ very high grade Hey, this person ahighyala m oh, Jizọs ee ọnụ chinyere ahighkwo m hmm. ọnụ chinyere baby hafụ ịma ị na-ama ama adara ọchị ya ọ dịka ọchị na-akwatu mmadụ ịma ama dara ọchị ọ dịka ọchị na-akwatu mmadụ gị na-ekwu udo udo ya dịka ị wụ coward maka na m na-ekwu udo udo and ihe ọ chọrọ ịnụ from me bụ ka m bịa tụọ asị sịzie na ọ bụ ihe chineke kwu why chineke gwara m ya gwa ya many people a lot of people ekwuola m na facebook she is scared ịga mee ha attack ya kwuwa na m ga-enye 2 million nye nama na m ga-enye nke a nye nke ọzọ ma ọ dị otu ahụ na m nyecha na m abịa ma apologize ma ọ dị otu ahụ na enyere m 41 days na m anwụọ ọ kụrụ ọfọ ya i am still alive ọ bụrụ ịnatatụkwala adamo in that your ọfọ nwaanyị imo kụọ ya asị m gị no shaking no shaking nwaanyị imo kụọ the ọfọ kụọ the ọfọ i challenge you ka m mara mgbe ọchịchịrị bido na-akọ nke ihe darkness cannot call light for judgment darkness cannot call light for judgment